Fáilte go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar thimpeallachtaí foghlama éifeachta amuigh faoin aer, ag díriú ar chleachtóirí luathbhlianta. Cuireann na léargais seo san áireamh taighde chomh maith le torthaí na gcigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim agus an chomhairle a chuireann cigirí ar fáil chun feabhas a chur chun cinn. Ba cheart an chomhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Tá an seimineár gréasáin seo saibhir ó thaobh íomhánna de a bailíodh ó scoileanna agus ó shuíomhanna luathfhoghlama agus cúraim atá suite i lár na cathrach agus i lár an bhaile ina bhféadfadh spás a bheith teoranta i suíomhanna tuaithe agus i suíomhanna a bhaineann úsáid as taitneamhachtaí in aice láimhe ar bhonn rialta. Glacaimis beagáinín ama ar dtús chun a thuiscint gurb é an tslat tomhais chun a mheas cé chomh héifeachtach agus atá timpeallachta foghlama amuigh faoin aer ná an méid is féidir léi tacú le gníomhaíocht. Agus i gcás leanaí, is ionann gníomhaíocht agus súgradh. Mar sin, nuair a bhímid ag féachaint ar thimpeallacht, Is féidir linn na ceisteanna seo a chur, Cad is féidir leis na leanaí a dhéanamh sa timpeallacht, conas is féidir leo a bheith gníomhach, agus conas is féidir leo tabhairt faoi bheith ina ngníomhairí gníomhacha, agus cén saghas súgartha is féidir leo tabhairt faoi. Maidir le seo, tá sé tábhachtach cuimhneamh go bhfuil leanaí suas le ceithre bliana d'aois isteach is amach ag brath ar an timpeallacht chun smaointe súgartha a spreagadh ar féidir leo dul i ngleic leo. Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh siad smaointe a fheiceáil, a chloisteáil, a aireachtáil agus a bhrath ón timpeallacht ionas go spreagtar iad chun súgartha agus a bheith gníomhach. Cuireann sé seo de dualgas ar an duine fásta réimse leathan ábhar agus acmhainní atá spreagúil agus oiriúnach d'aois agus d'fhorbairt na leanaí a chur ar fáil. Tar éis aois a ceathair nó mar sin, is minic a bhíonn smaointe ag na leanaí ó eispéiris roimh ré. D'fhéadfadh baint a bheith ag na smaointe seo le dráma an lae inné nó b'fhéidir gur mhaith leis na leanaí rud éigin a léiriú a bhaineann leis an méid atá feicthe acu nó a chuala siad i rith an lae. Ciallaíonn sé seo gur gá an timpeallacht a ullmhú ionas gur féidir smaointe na leanaí a fhíorú inti. Éilíonn sé seo ar na daoine fásta acmhainní éifeachtacha a chruthú agus na timpeallachtaí a chur in oiriúint bunaithe ar an mbreathnóireacht agus ar chumas, suimeanna, smaointe agus meon foghlama atá ag teacht chun cinn sna leanaí. Sna creataí náisiúnta Síolta agus Aistear, a léirítear sa Chreat Cigireachta Oideachais Luathbhlianta, cuimsítear go leor critéar a bhaineann leis an timpeallacht lasmuigh. Agus na critéir seo á gcur san áireamh acu, is minic a thagraíonn cigirí do thimpeallachtaí atá taitneamhach ó thaobh aeistéitice de, fáilteach agus. i dtuarascálacha cigireachta. I suíomhanna ardchaighdeáin, tugann cigirí dá n-aire go n-úsáidtear an timpeallacht mar an tríú múinteoir, téarma a úsáidtear go minic agus dá dtagraítear i gcur chuige Reggio Emilia, ag smaoineamh gurb iad tuismitheoirí na chéad mhúinteoirí agus gurb é an cleachtóir an dara múinteoir atá ag leanbh. Sna suíomhanna seo, caomhnaíodh tréithe nádúrtha agus gnéithe nádúrtha agus úsáideann na leanaí an timpeallacht chun dul i ngleic léi agus iniúchadh spraíúil a dhéanamh. Cuirtear páirteanna scaoilte ar fáil ionas gur féidir leis na leanaí a gcuid smaointe súgartha féin a fhíorú. Tá an timpeallacht á chothabháil go maith agus tá struchtúr agus eagar fiúntach uirthi. Cabhraíonn sé le cruthaitheacht, samhlaíocht agus fonn na leanaí a fhorbairt le haghaidh taiscéalaíochta. Sna suíomhanna seo, tá rochtain éasca ar ábhair agus ar acmhainní ag leanaí ar réimse aoiseanna agus cumas. Tá siad seo oiriúnach ó thaobh a bhforbartha de agus déanann siad soláthar d'eispéiris foghlama ilchéadfacha. Oibríonn na cleachtóirí go solúbtha agus leanann siad suimeanna agus meon foghlama na leanaí agus tacaíonn siad leo. Lena chois sin, cuireann siad ábhar agus acmhainní ar fáil a úsáidtear go héifeachtacht chun forbairt na leanaí a spreagadh, a dhaingniú, a leathnú agus tacú léi. Feabhsaítear folláine agus forbairt fhisiciúil na leanaí trí thréimhsí fada súgartha gníomhaigh agus trí chluichí lán de spraoi ina mbíonn an corp ar fad ag bogadh. I suíomhanna ardchaighdeáin, baintear úsáid as na cinéalacha cur chuige seo go léir, is cuma cé acu an bhfuil nó nach bhfuil limistéar amuigh faoin aer ag suíomh. Is minic a thugann cigirí faoi deara gur annamh a chuireann an aimsir isteach ar dhaoine fásta nó ar na leanaí má tá fonn orthu am a chaitheamh lasmuigh faoin aer ar bhonn laethúil. D'fhéadfadh sé seo a bheith ar siúl ina spás féin amuigh faoin aer, d'fhéadfaidís úsáid a bhaint as áiseanna áitiúla. Cuirtear éadaí cuí ar fáil agus ullmhaítear gach duine don aimsir atá ag athrú í gcónaí. Ar an scáileán feicfidh tú sliocht anois ó thuarascáil chigireachta a thaispeánann láidreachtaí den sórt sin. Déanaimis machnamh anois ar shlite chun timpeallachtaí éifeachtacha amuigh faoin aer a chruthú. Ar ndóigh, is iad na daoine fásta i suíomh a thuigeann an cineál timpeallachta atá ar fáil agus deiseanna agus srianta na timpeallachta seo. Mar sin féin, is fearr má chruthaíonn na leanaí agus na daoine fásta an timpeallacht le chéile. I suíomhanna an-éifeachtacha, tugann cigirí faoi deara go minic go bhfuil guthanna na leanaí lárnach gan dabht i bpleanáil agus i ndearadh a dtimpeallachtaí foghlama lasmuigh. Rud dearfach é seo mar is iad na húsáideoirí deiridh. Is féidir struchtúr fisiciúil agus gnéithe tógtha na timpeallachta a bheith bunaithe cheana féin. Mar sin féin, is féidir leis na daoine fásta go leor deiseanna a ghiniúint do leanaí chun a gcuid moltaí a thabhairt maidir le hábhar, gníomhaíochtaí agus acmhainní, i bhfianaise a gcumas atá ag fás agus a gcuid suimeanna atá ag teacht chun cinn. Is féidir linn na ceisteanna seo a chur ar na leanaí, Cad ba mhaith leat a bheith in ann a dhéanamh sa thimpeallacht? Is féidir leis na leanaí is óige féin a gcuid roghanna a thaispeáint faoin timpeallacht agus na hacmhainní is fearr leo. Is féidir leo é seo a dhéanamh trí phictiúir a tharraingt nó a phéinteáil, samhlacha taos salainn a dhéanamh, nó colláisí a chruthú ó irisí agus ó chatalóga, rud a chuireann a gcuid smaointe in iúil. D'fhéadfadh nach mbeadh ach beagán taithí ag leanaí áirithe ar spásanna súgartha éagsúla. Mar shampla, b'fhéidir nach mbeadh cur amach acu ar an gclós súgartha áitiúil. Dá bhrí sin, is é ról an duine fásta ná léargas na leanaí a leathnú faoi na féidearachtaí atá ar fáil i dtimpeallacht foghlama shaibhir lasmuigh. Is féidir é seo a dhéanamh trí phlé agus trí leabhair, irisí agus pictiúir de spásanna súgartha nádúrtha a iniúchadh. Is é an chéad chéim eile chun timpeallacht foghlama éifeachtach a chruthú ná na smaointe a chomhaontaigh leis na leanaí a fhíorú an oiread is féidir. De réir mar a athraíonn suimeanna na leanaí agus a meon foghlama an t-am ar fad, ní. mór d'oideoirí a bheith an-aireach agus ní mór dóibh an timpeallacht súgartha a athrú agus a oiriúnú dá réir sin. Chomh maith leis sin, de réir mar a fhorbraíonn tú do thimpeallacht, cuimhnigh go mbíonn tuismitheoirí, baill teaghlaigh agus baill den phobal an-sásta cabhrú leat. Chun tacú leat do thimpeallacht foghlama lasmuigh a chruthú agus a leathnú, is uirlisí luachmhara iad na hiniúchtaí féinmheastóireachta istigh i cholún 'Timpeallacht Foghlama' sa Treoir Chleachtais Aistear, Síolta agus an tIniúchadh a chuirtear ar fáil i bhfoilseachán na dTreoirlínte Uilíocht Deartha. Agus cuimhnigh, fiú an rud is lú sa mbreis, mar shampla, babhla mór gainimh, cré nó uisce nó feamainn a thabhairt isteach i mbuicéad, beidh áthas agus sceitimíní ar na leanaí dá mbarr, agus cruthóidh sé spraoi taiscéalaíocht dóibh ar feadh uaireanta fada. Feicimid anois, ar an réimse leathan suíomhanna, lena n-áirítear suíomhanna i lár na cathrach agus i lár an bhaile, suíomhanna faoin tuath agus suíomhanna a úsáideann áiseanna áitiúla go rialta, nó suíomhanna a thugann gnéithe den dúlra isteach faoi dhíon. Tá limistéar amuigh faoin aer ag go leor suíomhanna a bhfuil rochtain ag na leanaí air go laethúil. I suíomhanna ina sonraítear soláthar den scoth, tá dúshláin oiriúnacha ag gabháil leis na timpeallachtaí seo, agus úsáidtear iad go héifeachtach chun folláine na leanaí a fhorbairt, gluaiseacht a spreagadh, scileanna luaile a fhorbairt agus a bheachtú, agus eispéiris dhearfacha chéadfacha a sholáthar. Tá rogha agus gníomhaíocht ag na leanaí maidir lena rannpháirtíocht sna timpeallachtaí, sna hacmhainní agus sna gníomhaíochtaí. Ar an gcaoi chéanna, d'fhéadfadh cigirí a thabhairt faoi deara go bhfuil na timpeallachtaí nádúrtha lasmuigh taitneamhach ó thaobh aesteitice de agus go bhfuil tírdhreach ilghnéitheach dúshlánach iontu. Tá láithreacha cothroma de dhromchla sábháilteachta ag mórán suíomhanna. Is féidir leis na leanaí súgradh le bréagáin rothaí iontu nó cleas na bacóide a imirt nó cailc a úsáid air. Is féidir cnoic nó talún a bheith i dtírdhreach suímh leis. áit ar féidir leis na leanaí dreapadh nó lámhacán a dhéanamh suas agus rolláil síos. D'fhéadfadh meascán de fhéar fada agus gearr, sceacha agus toir a bheith ann chun dul i bhfolach iontu, chun luí iontu, chun pluaiseanna a thógáil, picnic a dhéanamh nó cluichí liathróide a imirt. Déanann go leor suíomhanna soláthar do spraoi atá saibhir ó thaobh riosca de. Tá crann dreapadóireachta ag roinnt suíomhanna agus tá structúir dreapadóireachta simplí, bíomaí agus líomhain le haghaidh cothromaithe, ag cuid acu. Agus iad ag baint úsáid astu seo, is féidir leis na leanaí dreapadh agus crochadh bunoscionn óna glúine. Déanann na gníomhaíochtaí seo mothú cothromaíochta agus tuiscint spásúil a spreagadh agus a bheachtú. Forbraíonn siad neart cabhlach agus uachtar an choirp agus beachtaíonn siad smacht staidiúire agus scileanna luaile ar an iomlán. Tá luascáin ag roinnt suíomhanna, mar shampla luascáin bhoinn, luascáin bhoinn tarracóra, leapacha luascáin nó luascáin lomáin, téada snámhaíochta nó barraí thraipéise, ar crochadh ó chraobhacha láidre crainn. Tá luascadh agus casadh ar luascán ar cheann de na gníomhaíochtaí is tairbhiúla chun mothú cothromaíochta a fhorbairt agus a bheachtú, rud atá ríthábhachtach do gach saghas foghlama, forbartha agus go háirithe rud a chuireann feabhas ar aird. Ar ndóigh, tá gá le cur chuige tomhaiste agus ní mór do chleachtóirí a chinntiú go gcuirtear sábháilteacht na leanaí san áireamh sna gníomhaíochtaí i gcomhréir lena bhforbairt fhisiciúil. Beag beann ar spás, i suíomhanna ina dtugtar soláthar den scoth faoi deara, cuireann an suíomh réimse leathan ábhar nádúrtha, scaoilte, ilghnéitheach, láimhsithe ar fáil atá saibhir ó thaobh céadfaí de. D'fhéadfadh uisce, gaineamh, cré, bláthanna, duilleoga, sliogáin mhara, clocha, bataí agus buaircíní giúise a bheith san áireamh. Is féidir leis na leanaí potaí, buicéid, sluaistí, liacha, tonnadóirí agus criathair a úsáid chun a bheith ag cócaireacht. Is féidir leo posóidí draíochta a dhéanamh freisin agus caisleáin ghainimh a thógáil ina bhfuil mótaí, bóithre agus cairéil iomlána. Gníomhaíochtaí eile is aoibhinn le leanaí is ea trinsí a thochailt agus aibhneacha a dhéanamh le dambaí. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí seo go léir eispéiris luatha mhatamaiticiúla agus eolaíochta. Ná déanaimís dearmad ar luach na mbinsí agus na limistéir suí eile, áit ar féidir leis na leanaí suí go síochánta chun, machnamh a dhéanamh, aislingí a bheith acu, scíth a ligean nó leabhar a léamh. Tá siad iontach freisin chun suí le cairde agus comhrá a dhéanamh. Le linn iniúchtaí, féadfaidh cigirí a thabhairt faoi deara nach bhfuil aon limistéar amuigh faoin aer dá gcuid féin ag an suíomh. D'fhéadfadh na socruithe seo a bheith i lár ionad árasán, a bheith ina chuid d'eastát tionsclaíochta nó d'fhéadfadh foirgnimh a bheith mórthimpeall air. Uaireanta tá na socruithe seo mar chuid de bhunscoil nó in aice léi agus dá bhrí sin d'fhéadfadh rochtain a bheith acu ar chlós scoile nó ar halla. Chun dul i ngleic leis an dúshlán seo, ní mór do shuíomhanna a bheith an-chruthaitheach agus solúbtha. D'fhéadfadh na suíomhanna seo turas a dhéanamh go rialta ar achaidh, ghairdíní, pháirceanna, áiteanna cois farraige, coillearnacha nó thaitneamhachtaí eile chun cur ar chumas na leanaí súgradh sa dúlra, taiscéaladh a dhéanamh agus a bheith gníomhach go fisiciúil. D'fhéadfadh lá spraoi ghlas a bheith ag suíomh ina gcaitheann siad am sa ghairdín pobail áitiúil. Is féidir le suíomhanna an dúlra a thabhairt isteach freisin trí bhoird ghainimh agus uisce le trealamh maith a chur ar fáil, mar aon le buicéid uisce farraige le feamainn agus ábhar scaoilte, ilghnéitheach, nádúrtha cosúil le buaircíní giúise, Cnógan agus sliogáin farraige. Tugann cigirí faoi deara, mar shampla, go ndéantar gairdín beag ar an leac fuinneoige uaireanta, áit a gcothaíonn na leanaí luibheanna, bláthanna agus crainn, a chuirtear i gcoillte níos déanaí. Ina dteannta sin, cén fáth nach n-osclaíonn tú na fuinneoige chun aer úr a fháil agus na héin a chloisteáil? Smaoinigh ar fhothairí éan a chrochadh chun na héin a mhealladh. Féadann cluichí gluaiseachta agus gníomhachta faoi dhíon forbairt fhisiciúil agus folláine chorp leanaí a chur chun cinn. Is féidir an rogha seo a mheas freisin i suíomhanna limistéir amuigh faoin aer nó i suíomhanna nach bhfuil limistéir faoin aer acu. Anseo, feicimid roinnt grianghrafanna a léiríonn go leor féidearthachtaí lasmuigh. Is féidir leis na leanaí gloiní formhéadúcháin agus miosúir a úsáid chun rudaí a imscrúdú agus eolas níos cruinne a fháil. Is féidir leo peann agus cóipleabhar a úsáid chun pleananna nó liostaí siopadóireachta a chur le chéile. Is féidir leis na leanaí a bheith tionscantach agus úsáid a bhaint as ábhair cosúil le cliathbhoscaí, píopaí agus bonn a úsáid chun rudaí sofaisticiúla a thógáil. Is rud tairbheach é tacas péintéireachta a bheith ar an taobh amuigh, áit ar féidir leis an bpéint iomarcach sileadh ar an bhféar. Is féidir leis na leanaí duilleoga, bataí agus potaí bláthanna a phéinteáil. Is féidir leo múrphictiúr a chruthú freisin le sliogáin fharraige. Is féidir leis na leanaí buicéid uisce a úsáid chun uisce a chur ar na plandaí nó chun súgradh ann, agus is féidir leo scuab péinteála a úsáid chun ligean orthu féin go bhfuil dromchlaí éagsúla á bpéinteáil acu. Tugann cigirí faoi deara go minic go bhfuil deiseanna ag leanaí garraíodóireacht a dhéanamh i suíomhanna ardchaighdeáin. Réitíonn siad an talamh, oibríonn siad an ithir, déanann siad múirín, bíonn siad ag tochailt, ag rácáil, bailíonn siad clocha, déanann siad cré a chriathrú, bíonn siad ag plandáil, ag baint fiailí, ag uisciú agus ag baint an fhómhair ag deireadh thiar thall. Cuirtear taithí ar thimthriall iomlán an táirgthe bia. Cothaíonn sé seo teagmháil mheasúil leis an dúlra, spreagann sé na céadfaí agus cabhraíonn sé le forbairt scileanna luaile. Cuimhnigh, ní gá don limistéar a bheith mór, ní mór dó a bheith fáilteach agus spreagúil. Tógfaimid cúpla nóiméad anois chun féachaint ar roinnt sleachta ó thuarascálacha cigireachta a thaispeánann cleachtas den scoth i dtimpeallachtaí foghlama éifeachtacha amuigh faoin aer. Cífimid roinnt grianghraf de thimpeallachtaí amuigh faoin aer atá ag suíomhanna freisin.

Seo liosta eolais agus acmhainní breise a d'fhéadfadh tacú leat. Má tá ceisteanna nó tuairimí agat mar thoradh díreach ar do rannpháirtíocht sa Seimineár Gréasáin seo, Bain úsáid as an seoladh ríomhphost tiomnaithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn ag insights underscore info at education ponc gov ponc ie. Gabhaimid buíochas leis na bunscoileanna agus na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim seo a leanas as grianghraif a roinnt linn.